Heileo a chairde! Conas atá sibh? Donncha ar ais arís inniu. Am codlata i lár na coille. Féach, dhá bhéirín óg agus béiríní eile agus páistí eile, níl siad ag iarraidh dul a chodladh. Nach iad atá dána? Bhuel, tá an iomarca, tá an iomarca le déanamh, súgradh, spraoi, ithe, rith timpeall, gach rud. Ach, feicfimid cad a dhéanann na mamaíonna éagsúla chun iad a chur a chodladh. Tar liom! Am codlata i lár na coille. Walker Books a chéadfhoilsigh faoin dteideal Down in the Woods at Sleepytime. Carole Lexa Schaefer a scríobh agus ba í Vanessa Cabban a mhaisigh agus ba é An Gúm a d'fhoilsigh as Gaeilge. Ooh, féach ar an choill mhór seo is na crainnte go léir agus na fáinleoga ag eitilt mórthimpeall. Féach, agus buíú um thráthnóna, tá an ghrian ag tosú ag dul síos agus tá gach rud ag éirí go deas buí. Féach, am codlata i lár na coille. Istigh i lár na coille Deir Mamaí Béar, Tá sé in am codlata. Ó, ná habair é sin! arsa na béir óga. Táimid fós ag súgradh! Agus féach orthu, trí bhéar óg agus iad ag spraoi le chéile. An bheirt sin, ó, tá seisean ag spraoi lena Mhamaí, nach bhfuil? Agus féach na duilleoga. Agus lean siad orthu ag súgradh go háthasach, féach orthu, casadh timpeall, ó, féach, an bairille, féach, tá sé tar éis a dhá chosa a thógáil ina lámha agus tá sé ag bogadh ar aghaidh ar na cosa chun tosaigh, féach, tá siad ag imirt le chéile, nach bhfuil? Ó, feicim bóín Dé beag ansin. Istigh i lár na coille, deir Mamaí Gráinneog, Tá sé in am codlata! Ó, ná habair é sin! arsa na gráinneoga óga. Tá ocras orainn fós! Féach orthu. Ó, tá. Ceithre ghránóg óga agus iad ag tochailt is ag lorg a mbia, nach bhfuil? Ó, aimsíodh seilmide deas mór ansin. Agus lean siad orthu. Cuardach seilidí. Ooh. Ar mhaith libhse seilidí don dinnéar? Ní dóigh liom go mba mhaith liomsa. Féach orthu. Sea, tá ag baint úsáid as a shrón don boladh á lorg. Ó, tá seisean tar éis peidhleacán deas a fheiceáil agus an peidhleacán ag eitilt thart. Nach bhfuil? Istigh i lár na coille, deir Mamaí Coinín, Tá sé in am codlata! Á, ná habair é sin! arsa na coiníní óga. Táimid fós ag spraoi! Agus. 4 coinín óga agus táthar ag rith timpeall agus ag spraoi le chéile, nach bhfuil? Níl siad ag iarraidh dul a chodladh. Féach. Agus lean siad orthu ag déanamh folach bíog. Féach. Tá seisean ag comhaireamh ansin, 1, 2, 3 agus féach. trí choinín eile agus táthar ag imeacht i bhfolach féach tá seisean tar éis dul isteach i measc sna duilleoga n'fheadar bhfuil seisean chun fanacht ansin féach agus eisean an-chiúin an-chiúin gan bogadh gan gíog ná míog as ionas go mbuafaidh seisean nach é sin é? istigh i lár na coille deir Mamaí Buaf Tá sé in am codlata. Ó, ná habair é sin! arsa na buafa óga. Táimid fós ag casadh amhrán! Féach, agus féach an ulchabhán ansin. Agus féach, tá an, tá sé ag éirí níos dorcha anois, níl sé buí a thuilleadh, tá sé dearg. Agus fós san oíche ansin. Agus lean siad orthu ag grágaíl go meidhreach. Féach ar Mamaí agus í ag éisteacht agus féach, tá sí an-shásta, féach an meangadh mór gáire atá uirthi. Ó, ceapann sí go bhfuil a cuid amhrán go hálainn, nach gceapann? Féach, tá sé ag éirí níos dorcha anois, diaidh ar ndiaidh, nach bhfuil? Agus féach an ulchabhán, tá sé tar éis eitilt trasna na spéire ansin.

Na gráinneoga ag éisteacht. Na béireanna ag éisteacht. Féach Mamaí Béar agus na trí bhéar. Níl ina gcodladh. Buafa. Ó, féach na buafa ansin. Tá an ghealach ag éisteacht freisin. Agus thosaigh sí. Istigh i lár na coille, tá béir óga ag socrú síos i gcomhair na hoíche. Tá gráinneoga óga ag déanamh ceirtlíní díobh féin. Tá coiníní óga ag luí isteach lena chéile. Tá buafa óga ag dul a luí go sásta sa láib. Féach, is iad ina luí síos, go deas ciúin. Féach. orthu is iad tar éis ceirtlíní deasa a dhéanamh. Tá tuirse ag teacht ormsa anois. Féach na coiníní óga go léir saghas caite ar a chéile, súile dúnta agus iad beagnach ina gcodladh. Agus Mamaí buaf ag rá, Oíche mhaith leo, féach, agus iad sáite istigh is ina luí go deas compordach sa láib. Ní dóigh liomsa go mba mhaith liom dul a chodladh sa láib, ach ní buaf mé. D'oscail an t-ulchabhán críonna a súile móra agus d'fhéach sí thart. Féach. Gráinneoga ina gcodladh. na coiníní ina gcodladh. Féach Mamaí Coinín ag breathnú orthu. Agus cá bhfuil na cinn eile? Ó, ní fheicimid iad sin. Tá sí tar éis éirí dorcha anois. Feicim an ghealach anois. Gach rud ciúin san fhoraois, nach bhfuil? Wúhú! ar sí. Codladh sámh. Féach, na buafa agus iad ina gcodladh. na coiníní agus iad ina gcodladh is féach an Mamaí ag breathnú orthu. Na gráinneoga go léir ina gcodladh is Mamaí ag breathnú orthu. Agus na béir óga ina gcodladh freisin is an Mamaí ag breathnú orthu. Gach páiste ina chodladh anois. gach rud ciúin sa bhforaois, an ghealach tar éis éirí. B'in am codlata i lár na coille. Tá súil agam gur thaithin an scéal libh agus feicfidh mé sibh go luath. Slán!